ka ɲɔgɔn hakili jigin tiɲɛ na tiɲɛ ye adamaden halala ye nka an bɛ kisi ani nɛɛma an b'a ɲini faama fɛ a ka suuru jɔnw la fusamanti kan an kuntigi muhamad salalahu alayhi wa sallam a n'a ka sodenw a n'a ka sabaw ani jɔn minnu tugura nɔfɛ fo alikiyamatu jɔdon ala ka ne ni aw fara o jama sanumaw kan ala k'o k'a ka alaya n'a ka hinɛ kosɔn a ka kɔrɔta n'a ka bonya kosɔn ne balimakɛ ne balimamuso ne terikɛ ne terimuso ne faw ne baw ka fara ɲamɛdenni baba yɛrɛ kan bi juma kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakili jigin tiɲɛ na tiɲɛ ye fɛn dɔ ye adamaden halala don n'i y'a binnen ye kan'a to yen a ta bi jumadon in na ne b'a fɛ ka taama ni aw ye an bɛ voyage minɛn ta ɲɔgɔn fɛ ni voyage bɛnna e bolo ni kɔntara kun bɛnna baba ɲamɛ bolo ko ne bɛ taga pari ne bɛ n ka valisi dilan dilancogo cɛɲi na ne bɛ n ka valisi labɛn labɛncogo cɛɲi na ɔ valisi in dun dilanni ne kan ka taga baara kɛ ni fini min ye n b'a bila valisi kɔnɔ ne bɛ baara kɛ ka samara ɲuman minnu don sen na ne b'a bila n ka valisi kɔnɔ parfɛn tɛ kɔtigɛ ne baba ɲamɛ ka valisi kun kɔnɔ n baden ni e yɛrɛ bɛ voyage a bɛ kɛ cogo di dubayi tagaw ameriki tagaw chine hong kong bangkok n'an bɛ to ka voyage dumanw kɛ n'an bɛ taa abijan n'an bɛ taa dakar n'an bɛ na burkina n'an bɛ taga laginɛ an bɛ minɛnw kɛ valisi kɔnɔ o o dun ye taama dɔ ye e ni ne ye taama min boloda mais ni ne balima n balima cɛman fara musoman kan n'i taamana n'i sera dɔkitɛri fɛ yen ni dɔkitɛri k'i ma ko kansɛri bana b'i la k'a kɛlen don k'i condamner k'a dun b'i faga dɛ ko bana in t'i to n baden e bɛ kɛ cogo di e bɛ misiri k'i teri ye fɛn o fɛn ka di ala ye e b'a ɲini k'o baara kɛ parce que ko saya kun b'e kan ɔ k'a sɔrɔ ala dun ye ne condamner parce que ala kalenkan don ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ k'a bɛ ne faga ala kɛlen don ka e condamner ne baden ala kalenkan don ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ ko a tɛ fɔ ale ka mɛlɛkɛbaw kɔ ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ ko jinɛw bɛɛ b'a nɛnɛ ko ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ ko min bɛ sankolo kɔnɔ min b'a kɔrɔ min bɛ dugukolo kɔnɔ min b'a kɔrɔ k'olu bɛɛ bɛ saya de nɛnɛ ɔ ala ka kɔnaleli o de ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka kɔnaleliw kan ɔ o dun ye dugutaa de ye n'i bɛ t'o taama na fini tɛ bila a valisi kɔnɔ parce que ni kasanke kelen min kɛra k'i meleke i n'o de bɛ taa faama yɔrɔ ɔ parfɛn tɛ bila a valisi kɔnɔ n'u bɛ ka su labɛn waati min na n'u ye kasadiyalan min ta k'a don kotɔn na k'a tɛmɛ a fari fɛ o de ye i garijɛgɛ ye samara tɛ bila a valisi kɔnɔ n baden bari samara taga dugu tɛ e bɛ mun bila i ka valisi kɔnɔ ne ka kan ka mun bila n ka valisi kɔnɔ ala ɲɛsiran ne ka siran ala ɲɛ cogo di dogo la k'a dɔn ni jɔn ɲɛ t'i la ko patɔrɔn ala ɲɛ b'i la ka siran ala ɲɛ kɛnɛ kan ka siran ala ɲɛ cogo di ko n'i ni maa kelen don ko ala y'aw sabanan ye ne baden ne kanubagaw ɲaamɛ dennin baba faw n'a baw ka waajulu belebele lase ne yɛrɛ baba ɲaamɛ ma bi jumadon in na an k'a dɔn saya ye dugutaga ye ah a ye caman ka bulon tugu ni min fa ma taa i b'a sɔrɔ i ba taara ne ma dawulatigi ye k'i ka dawula y'i wasa k'a y'i bali saya la o de ye ne siranfɛn ye ne ma waritigi ye k'a ka waritigiya k'a y'a wasa k'a y'a bali saya la o de ye ne siran ye ne ma tɔgɔtigi ye k'a ka tɔgɔ bonya kojugu k'o y'a bali k'a tɛ sa o de ye ne siranfɛn ye o de y'a to baba ɲaamɛ segira kɔ joona awɔ baba ɲaamɛ bolila ka segin joona parce que mɔgɔ tɛ patɔrɔn ka kɔnaleli waati dɔn anw ka quartier kɔnɔ an yɛrɛ sɔnna a ma ko saya ye tiɲɛ ye kaburudo an y'a dilan an ka karicɛw kɔnɔ an ka misiriw kɔnɔ an sɔnna a ma ko siri ko saba in ko tiɲɛ don ko siga t'a la ɔ an ye kɔrɔbiyariw bila an ka misiriw kɔnɔ ka b'i ka dagabana mobili kɔnɔ k'i don kɔrɔbiyari kɔnɔ kɔritɛzi mankanba t'i nɔfɛ o la tiɲɛ bɛna segin tiɲɛtigi de ma k'i bɔ i ka etazibaw kɔnɔ k'i ta k'i kun da kuru dɔ kan walayi fali bɛ taama i dalen sanfɛ dalaminɛni t'i n'a cɛ se b'an na fanga b'an na tɔgɔ b'an na dawula b'an na mɛ n'a y'a sɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ b'i bolo nin y'a hɛrɛ daminɛnen de ye alikaburu kɔnɔ fɛn fila bani adama ala ti maa si ka ɲuman falen juguman na n y'a kɛ ne ye ɲuman bɛn ka baara ma n'i ma nafa ye ɲuman na walahi i m'a kɛ ni dusukun ɲuman ye ka tara ala ma ala tɛ maa si ka ɲuman falen juguman na maa ka ɲuman tɛ alijinɛ sɔrɔ mɛ ala ka hinɛ b'a di alijinɛ bɛ alikaburu de kɔnɔ janɛmɛ bɛ alikaburu de kɔnɔ ne balimaw n'an ye ɲɔgɔn hakili jigin nin na a b'a to an bɛ lafiya garijɛgɛ ye ala ka fɛn tilalen ye faama tilalen don baara la a ko n ka jɔnw n m'a fɔ k'aw k'aw da a ye wuli a ka lamaga lamaga kɛ mɛ garijɛgɛ kɔni ne ala tilalen don n ka baara la ne baden kana jɔn i ka sɔrɔta la ala ye min d'i ma wasa n'a ye walayi miliyardɛri ni miliyari b'i kun n'i ye diɲɛ bɛɛ kɛ miliyari ye k'a d'i ma n'i ma wasa waa kelentigi ka waa kelen sɔrɔli a b'i dusukun tɔɔrɔ wasa n'i ta ye ala ye min d'i ma kana jɔn a la a bila i kɔnɔ ko fantanya bɛna ban don dɔ n'a bɛna ban n'o bɛ adamaden hakili la dɔrɔn i bɛ lafiya parce que saya b'a kɔfɛ a bila i kɔnɔ ko bana min b'i la a kan'i tɔɔrɔ ko bana in bɛna ban don dɔ la bari n'a b'i kɔnɔ ko saya b'i kɔ saya in dun kun bɛ e kan walayi bana in bɛ ko i la a bila i kɔnɔ ko juguyaba ninnu k'a bɛ tɛmɛ don dɔ a mana gɛlɛya togo o togo n'a b'i kun na ko saya de b'a kɔfɛ walayi n baden i bɛ sabali e ni ne an yɛrɛ ka lajɛli kɛ an bɛ jamanaba min kɔnɔ min bɛ ka kuma baba ɲamɛ diɲɛ filɛ ne jatigi caman o tun bɛ wariw caman di yan ne taara caman bilasira diɲɛ filɛ tɔgɔtigiw caman ne n'u jɛra ne taara olu bilasira wa diɲɛ filɛ ne bɛ maa caman dɔn minnu bɛ yen n'olu tun bolo ko ni diɲɛ in tɛ ban nka olu bɛ dugu jukɔrɔ anw b'a sanfɛ ne ni e an ka to ka ɲɔgɔn waaju yanni don dɔ u k'an siri ka taa an di patɔrɔn ma yanni don dɔ sew bannen kɔfɛ ala ye mun fɔ ne ye ala ye mun fɔ n baden e ye ala ko k'an ka siran don ɲɛ ko don min na adamadenninw bɛn'u bolo bɔ an na u bɛna taa an di ale ala ma don min na k'an ka siran o don ɲɛ dɛ ɔ ne baden ne kɔni siranna ne siranna parce que fa tɛ ko fa k'i dɛmɛ ne yɛrɛ fa de b'a f'u ye ko ɲɛ bɛ wo min na dɛ a y'a wo tɔ bari yaasa ala ka se ka fɛɛrɛ a ma n baden ne siranna parce que ba tɛ yen ba min bɛ se k'i dɛmɛ ne ba de b'a fɔ ko a ye taa n'a ye morgue la k'a mara yɔrɔ tɛ ne bolo n baden ne ma siran a ah, ɲaamɛdenni baba ne siranna dɛ bari teri tɛ yen min bɛ se k'i dɛmɛ ne teriw ta ye mun ye k'a sɛbɛn u ka paziw kɔrɔ ko reposer en paix o kɛr'olu dan ye ɔ ne dun bɛ n kɛwale bolo ali kaburu kɔnɔ n baden ɲaamɛdenni baba siranna ne ma balima ye min bɛ se ka n dɛmɛ bari ne balimaw olu bɛ ka te min u bɛ to dun u bɛ ji min u bɛ taga u bɛ segin a m'u bali foyi la ne dun dalen bɛ dingɛ jukɔrɔ ɛ n baden i t'i yɛrɛ waaju n'a ye ne yɛrɛ ka n yɛrɛ waaju n'a ye a dun bɛ na dɛ don mana janya a sebali tɛ wa fɛn min bɛ nali an t'a tuma dɔn ala ka kɔnɔni ka farin dɛ parce que ala ko k'a y'an kɔnɔni mɛ ala ka kɔnɔni kɔnɔna la ala ma segɔni fɔ ala ma miniti fɔ ala ma tuma fɔ an ye baba ɲaamɛ bɛ se k'a to nin dirɛti la sisan sisan ala bɛ mɛlɛkɛ le mɔtu ci a ma a b'a ni ta a bɛ taa n'a ye ala de ta don jɔnni b'a jalaki jalakibaga t'a la jɔnni b'a kɔrɔfɔ kɔrɔfɔbaga t'a la ne baden an ka segin ala ma ee eh, ne ye kuma min fɔ ka tɛmɛ n bɛ segin nin kuma kelen kan dɛ n ko n'i y'a mɛn sa walahi kunkolo don n'i y'a mɛn silamɛya ala kelen bato don n baden bɔ galon kɔnɔ n baden bɔ galon kɔnɔ walahi nasi jɔyɔrɔ tɛ ala ka ko la muhamadu m'a kɛ kana création don a la n baden muhamadu de m'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ɔ ala dun ko k'an ka muhamadu ladege diinɛ tagabolo la n'e ko k'a bɛ bɛn sisan n'e fatura n'e fɔr'i jigi kɔ jɔni y'a s'e ma i yɛrɛ de y'a yɛrɛ s'i yɛrɛ y'a s'i yɛrɛ ma muhamadu ka duwawu de bɛ yen duwawu sahalenw de don siga t'a la ne bɔra fajiri seli la ka na ne ma da fɔlɔ mɛ n y'a dugawu kɛ mɛ n dalen don ala la bari ala t'a ka jɔn janfa n dalen don muhamadu sanuman na sallallahu alayhi wa sallam ala dun ko n'i y'a dugawu f'i da la fajiri seli kɔfɛ ko ale ka danfɛn de ka tɔɔrɔ tɛ se k'i sɔrɔ ee ne ko o de wa sɛbɛn min bɛ bila alimɔri yɛrɛ kɔnɔ ne y'a bila alimɔri kɔnɔ f'i ka alimɔri datugu sinɔn ni ɲinɛ mɛsi y'a sɔrɔ a b'a dun han a bɛɛ ye kelen ye e ye min kɛ boli ye e yiri tɛ wa joli de bɛ k'a kan yiri ye fɛn nɔgɔlen de ye wa yiri tɛ fɛn nɔgɔlen yirisun ye ala ka fɛn dilannen de ye joli min bɛ k'a kan n ko joli in bɔra bagan de la jɔni ye bagan dilan ala de y'a dilan joli min bɛ bagan na jɔni y'a bila bagan na ala de ye joli bila bagan na ɔ mun y'a kɛ haramu ye jɔnw jigi min dalen don a kan bari muhamadu m'a kɛ a nana de ko k'o de dabila ɔ muhamadu ma nasi mu muhamadu ma sɛbɛn utiliser ne balimakɛ création man ɲi diinɛ la kari k'i jigi da ala kan walayi ni tɔgɔ in don tɔgɔ in bɛ ban don dɔ ni dawula don a bɛ ban don dɔ nin bɛɛ de bɛ ban nin bɛɛ bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ ban fɔ ala kelen ka masaya ɲininkali bɛ yen han anw ma nin koba koba koba ninnu anw m'a tɛmɛ fɔlɔ ne balimaw nin y'aw badenkɛ an'aw ka finɛkɛ an'aw terikɛ an'aw denkɛ bi jumadonya in na n k'an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin fɛn na a bɛ fɔ fɛn min ma ko saya a dugutaa man nɔgɔn dɛ adamadennin bɛ siri ka taa ni yɔrɔ min na a ma nɔgɔ ne baba ɲamɛ ka so filɛ ni ne donna so in kɔnɔ sisan ka da sɔgɔ ne da la san kɛmɛ cɛ tɛ don ne kan muso tɛ don ne kan walayi fa bɛ don ne ka n to so kɔnɔna la ɔ o dun ye so ye ne bɛ so de kɔnɔ fiɲɛ bɛ don don sira bɛɛ fɛ ne bɛ so min kɔnɔ fotayiw bɛ yen kilimuw bɛ yen fɛn tɛ mank'a kɔnɔ wa dumuni yɛrɛ ka kɛ n bolo fana so in kɔnɔ dɛ mɛ ne tɛ adamadenninw ye ɲɛ na san kɛmɛ walayi fa na don n na so in kɔnɔ ɔ n teri kaburu dun nin si tɛ yen dingɛ de bɛ sen ni kaburu senna kaburu denni fana bɛ sen o kaburu denni adamadenni de bɛ ta k'o digi o kɔnɔ ka biriki kɛ k'o datugu ka bɔgɔ nɔɔni k'o kɛ ka biriki wo bɛɛ datugu walahi hali n bɛ n kɛ ten a kɛyɔrɔ tɛ yen han a fɔra k'i joginnen fana sera yen yɔrɔ ni bɔ kɔni ma nɔgɔ ni bɔ ma nɔgɔ anw bɛ bagan faga bagan yɛrɛ ni bɛ bɔ a bɛ to maɲumatɔ ko min na ɔ o dun y'a ye ala ye hijabu dɔ don an n'a dɔw cɛ an tɛ se k'a bɛɛ ye o ye bɛɛ ye ala ka hinɛ ye n'anw ko an bɛ adamadennin ni bɔtɔ ye aa walayi ɲɛtuma b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ yɛlɛmana misiri kɔnɔ mɛ ala b'a yɛrɛ sago la fonisiri masa don n baden an k'an yɛrɛ waaju ni saya ye saya wasara waajuli ye walahi furu mana diya cogo o cogo min bɛna furuɲɔgɔnma fila kɔ don ɲɔgɔn na ale wasara waajuli ye den n'a masa cɛla mana bɛn cogo o cogo min bɛn'a bɛɛ ban walayi saya wasara waajuli ye teriya mana diya n taama taama cogo min na min bɛna teriw kɔ don ɲɔgɔn ma he n baden saya ye waajuli bɔ dɛ ee masa min bɛ adamadennin fa faga k'i ba faga ne k'o jɔn kan k'i fariya ala ɲɛ ni mun dalu yɛrɛ de ye ne yɛrɛ ma dalu de ye adamaden bɛ se k'i fariya mun na o don ko dɔrɔn ne yɛrɛ baba ɲamɛ welela dɔnkili la n welela dɔnkili la n ye n labɛn ka n ka fini don n na n ko n bɛ sira ta u ye n wele ko n ka to so ko jubaatɔ fatura an bɔra ala yɔrɔ an bɛ segin ka taa ala yɔrɔ fanga bɛ ala la jɔn b'u ta la walahi ala b'a ta la o don kɔni n balimamuso dɔ bɛ baro la ko baba ɲamɛ n ko namu a ko ne ka mɔgɔ dɔ de bɛ yan a fatura ɔ ayatali kurusi bɛ sɛbɛn birifini min kan o y'a diya ko n ka taa n'a ye mɔriko la a ko n sera dɔrɔn n balala ka denba jalatigi dɔ ye u nana ni jalatigi ye mɔriko kɔnɔ mɛsiba tonnen don a kɔ la a labɛnnen don ɲɛsiniw kɛlen bɛ ka fari bɛɛ la wasa o k'a bɛ taa di ala ma ɛɛ eh, ne ba e yɛrɛ k'i miiri taacogo in na dɛ a bɛ bɛn wa wa ne badenw ne kanubagaw walahi baba ɲaamɛ passé caman de bɛ ne yɛrɛ la ne filila o ye tiɲɛ ye mɛ n tɛ bɔ fili kɔnɔ kunnandiya taamasiyɛn tɛ jɔnni bɛ se ka hinɛ komi ala jɔn ka kota t'a bali k'a bɛ fiɲɛ d'i ma k'i b'a sama oxygène bɛ di minnu ma olu bɛ fiɲɛ valeur dɔn jɔnni bɛ se ka yafa komi ala e n'i ka kojugu kɛ ne ni n ka kojugu kɛ a ma sanji di an sigiɲɔgɔnw ma k'anw ka so to yen ne ko jɔnni ka ɲi komi ala e ka juguman ne ka juguman ɔ a ma an bali k'an bɛ ka taama a ka dugukolo sanfɛ a sago bɛ dugukolo min na a ye maa caman kɛ ka dugukolo kɛ k'u sama ka jigin n'u ye dugu jukɔrɔ olu bɛ taali bolo hali bi ne baden jɔnni ka ɲi komi ala e n'i ka juguman ne ni n ka juguman a ye sanpɛrɛn kelen kelen jigin maaw kan k'u to a ka dugukolo sanfɛ n'u ka kota ye mɛ a hinɛna e la a hinɛna ne la i b'a hinɛ kɔrɔ dɔn wa ko ne ni i ka segin an kɔ joona an ka di ala ye walahi n'an man di ala ye a t'an dilan adamadennin ka di ala ye ka se degere min ma hinɛ masa de b'a dɔn a ye nin cidenba ninnu bɛɛ ci anw ma k'o bɛɛ kɛ dalilu ye a ye kitabubaw bɛɛ jigin anw kan k'anw ka bɔ dibi la a t'an tɔɔrɔli de fɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛnw ala y'a bɛɛ dilan tile wɔɔrɔ mɛ janɛmɛ san waa saba ɛɛ n teri o tɛ maa donyɔrɔ ye dɛ n'i ye ne yɛrɛ baba ɲamɛ ta ka n bila dibiso furu kɔnɔ k'u ka n da sanfɛ ɛri kelen walahi n bɛ segin tiɲɛ ma dibitigi ye o ye dibitigi ye o y'a ye n dalen bɛ nɛgɛ gansan kan walayi o don ko ne siranna ne ye kuranɛ suran dɔ lamɛn ala bɛ ka kuma selibagaw ka janɛmɛ kan minnu bɛ seli a bɛn'u don janɛmɛ min kɔnɔ dɛ selibaga juguw an koro dun ka di anw ye anw b'an ta de kɛ an bɛ ala ta kɛ angoro ye ala ko ko angoro kɛlaw don yɔrɔ selibaga jugu u bɛ seli u dalen tɛ ala la u bɛ seli u dalen tɛ saya la u bɛ seli u dusukun sanuyalen tɛ ni ala ye ala ko a bɛna o selibaga ninnu don janɛmɛ min na ko janɛmɛ in tɔgɔ de ko sakara a ko sakara bɛ to k'a fɔ ko ale ti adamadennin bu to yen jango i kolo n'a janɛmɛ tasuma tasuma finman n'a y'a bari adamaden na a b'i bu bɛɛ de dun k'a ban a bɛ se kolo ma k'a bɛ kolo ban ala b'a fɔ ko nin tɛ banta ye ala b'i falen k'i d'a ma a b'a daminɛ i bu la tuguni a bɛ se kolo ma k'a b'a ban ala b'a fɔ k'a tɛ ban ala b'i falen k'i d'a ma e bɛ to nin lahalaya dɔrɔn de la ɛɛ eh, ala ne ba ne bɛ jɔrɔ kun bɔ dɛ ne fa ne bɛ hami kun bɔ dɛ ne ko waati joli b'anw ni saya cɛ bi de don wa bi juma a kan ka seli baba ɲamɛ kan wa ne t'a dɔn no ala b'a yɛrɛ sago la ne bɛ se ka n to nin dirɛti la sisan ne bɛ bɔ ka bin u bɛ ne faw wele ko a ye na ko baba ɲamɛ bɔra ka bin u bɛ ne ta a bɛ fɔ ko bi yɛrɛ ye juma ye an ka juma seli a kan an ka taa n'a ye alikaburu la a bɛ se ka kɛ don nin tɛ se k'o kɛ e tɛ se ne tɛ se mɛ alahu bɛ se k'a kɛ a y'a k'a ɲɔgɔnna caman na perewu b'an bolo an kana an tulo gɛlɛya tuguni ka tugu karamɔgɔw nɔfɛ nkalon ka sa han e yɛrɛ b'i fa n'i ba to so kɔnɔna na i ka vie privée e b'i fa n'i ba to so kɔnɔna na ɛ ala ala ko ko jɛn minnu bɛ yen i fa n'i ba ka jɛn kɔfɛ ko ale alahu ka jɛn bɛ yen ala ko ko hali ni silamɛ tɛ k'i k'a bonya bonya hakɛ bɛɛ la fa ni ba ala ye mansa fɔ k'a gɛlɛya ko dangaden ale b'i pini lahara o ye tiɲɛ mɛ walayi fɔ ale ala k'a b'i la dugukolo sanfɛ fɔlɔ yanni a ka se kiyama ma e b'o fa n'o ba to so kɔnɔ ka t'i sigi karamɔgɔw kɛrɛfɛ k'e nana karamɔgɔw duwawu de ɲini e fa n'i ba bɛ ɲani na ni ba bɛ bɛn yan k'i fa n'i ba to yen ka taa karamɔgɔkɛ digidigi k'e ka alijinɛ b'u bolo ee e m'a dɔn e taara ka barika to i kɔ sa dɔ b'a fa n'a ba jɛ nafolo la ka taa di karamɔgɔkɛ ma ko ale ka alijinɛ asiransi ee muhamadu ka t'a fɔ a denmuso fatimata ye sɔlɔlahu alehi wasala a ko n den n den n'i dalen don i n'i cɛ badara alu radiyallahu anhu radiyallahu anha ko a ye wuli a ye ka su jɔ ala ye n den n'i mago bɛ min na a ɲini ne muhamadu fɛ dugukolo sanfɛ dɛ n'i y'a ɲini n fɛ n b'a ɲini setigi ala fɛ n b'a d'i ma mɛ alikiyama n tɛ se wuli ka su jɔ ala ye ee e b'i fa n'i ba to kɔngɔ la ka t'i sigi karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ k'e ka alijɛnɛ b'o bolo mun dalilu b'i bolo karamɔgɔkɛ yɛrɛ kisilen don fɔlɔ wa e b'a dusukun dɔn wa guloki jɛman de don wa non c'est pas que forokiya jɛman bɛ baba ɲamɛ kan na k'e b'a bisɛlɛ ka dɔn ne bɛ ne ye forokiya jɛman don tout à l'heure je jure n bɔra misiri de la sisan n nana o forokiya jɛman de bɛ n na sinon n'a ka di n ye n bɛ somisi don ala mago t'o la koyi guloki jɛman tɛ koyi gulokiba belebeleba tɛ koyi ala mago bɛ dusukun de la yan mon frère ala bɛ yan de fɛ yan yan i e ka waliju y'i woloba ye walahi karamɔgɔkɛ k'a f'i ma saga finman ni saga jɛman sarakati bɔ e saraka togoya ɲuman b'i bolo taa sugu taa garabali la saga san i ka sogo tigɛ k'a bila i fa n'i ba ka firigo kɔnɔ ka dumuni kɛ e bɛ se k'i fa n'i ba ladumuni cogo di ko ala m'i mago dilan diɲɛ ni lahara ne ko mago b'e la ala tɛ min dɔn wa ne balimakɛ ne balimamuso an ka ɲɔgɔn waaju dɔɔni sa e y'i tigɛ ka bɔ i balimaw la k'a sabu k'o karamɔgɔ kelen in de ko juguya bɛ so kɔnɔna la k'i fadenw b'i kɔ ɛ walayi ninnu t'i kɔ ninnu y'i dɔ de ye ni bolo karila a bɛ di bolotigi ma ni sumuni bɔra kinin bolo la numan bolo man kan ka sunɔgɔ ni juguman bɛ i balimaw la e kan ka kɛ ɲɛbaga ye k'u dɛmɛ k'u ɲɛ o tuma i balimaw ka taa jahanama kɔnɔ a ka d'i ye wa o man ka kɛ o ala ko ka sinji tugu sinji tuguli ye jumɛn ye i balima min bɛ ɲuman kɛ i bɛ ɲumanya kɛ n'o tɛ sinji tugu ye parce que a ma tigɛ min b'a mabɔ i la ala k'i k'i magɛrɛ o de la ala y'o de fɔ ne ko ne balimakɛ ne balimamuso e balima dɛsɛbagatɔ b'a ka cɛlasigi la se t'a ye e ka malobɔrɔ damadɔɔni ta ka nasɔngɔ d'a kan ka t'a d'a ma a n'a ka denbaya ko a yɛrɛ o dun est-ce que mago b'e la ko ala tɛ min dilan wa ne balimakɛ ne balimamuso e saraka ɲumanw bɔcogo cɛ ɲuman bɛ sa e ne ka n teriw caman wele ka na an bɛɛ bɛ sogo duman dun an ka so bɛɛ balocogo ka ɲi ne k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka na u ka mobili kɛ ka ne ka da fa u k'a dɔn ko baba ɲaamɛ ye misi damadɔni faga mais invitation de don n ye n teriw invité invitation de don o kɔrɔ de prochaine fois n'u fana y'a faga u k'an fana wele ka na an bɛ invitation kɛ ne m'a fɔ k'i teri wele a ka baro kɛ a ka dumuni duman dun ko baasi b'o la dɛ n m'o fɔ dɛ mais saraka bɔ de tɛ mon frère saraka bɔ ɲuman e t'o dɔn wa muso dɔ bɛ a cɛ fatulen don a denw buruburuninw b'a bolo a bɛ taa sugu la i b'a sɔrɔ a b'i sigi jaba jabaminan kunna sugu la tɔnɔ yɛrɛ n'a ye fɛn sɔrɔ a la dɔrɔmɛ bi naani don sugu tɔnɔ bɛɛ dɔrɔmɛ bi naani denw caman dɔ b'a bolo waati dɔ bɛ k'a la hali dumuni a t'a sɔrɔ k'a di denw ma ni denw kasira a bɛ digi ala la k'i waritigi balolen to yen a bɛ kin kelen na carré kelen kɔnɔ a b'ala tɔɔrɔ hinɛ ala ka jɔnw na ala bɛ hinɛ a n'i la yafa min kɛr'i la ala bɛ yafa a n'i ma ɲina i k'o k'i ka baara ye bari don dɔ kiyama jɔrɔnakoba bɛ nalen i ma barizaki dali kɛ ne m'a kɛ e ma niminɛ mɛlɛkɛ ye ne m'a ye hali kiyama jɔyɔrɔ san waa bi duuru e m'a jɔli kɛ ne m'a jɔli kɛ siratu tigɛli e m'a kɛ ne m'a kɛ yɔrɔ ko bɛ ne n'i ɲɛ ne badon an ka ɲɔgɔn hakili jigin an ka segin setigi ala ma se danna ala min ta la an ka segin fangatigi ala ma fanga danna ala min ta la an ka segin funisire masa ma masa min kelen bɛ s'a bɛɛ la baba ɲaamɛ ne bɛ bɔ kuma na walahi silamɛya n'a kɛra sa ye a kunkolo ye ko ka alahu kɛ kelen ye nasi bila sɛbɛn bila filɛlikɛlaw ye k'u to yen ala de ko ko jɔn tɛ ko dogolen dɔn politikiw dɔrɔn de don u ka fɛɛrɛ ser'e la fɛɛrɛ yɛrɛ kun sera baba ɲaamɛ fana na fɛɛrɛ dɔrɔn de u y'u ka fɛɛrɛ tigɛ an na fɛɛrɛ sera an na han a nɔ u b'an gosi a hakili la ne bɛ n ka mobili ɲuman dakabana n b'a ta ne yɛrɛ baba ɲaamɛ n bɛ nɔ n bɛ misaliya kɛ n yɛrɛ ye i bɛ don i ka dakabana mobili kɔnɔ ka bɔ i ka du ɲumanba kɔnɔ ka taa dɔ sɔrɔ buguso kɔnɔ k'e nana i mago dilan o fɛ o tuma min bɛ buguso kɔnɔ diɲɛ man d'a ye wa o bɛ diɲɛ fɛ ka tɛmɛ e kan karamɔgɔ a bɛ diɲɛ fɛ ka tɛmɛ e kan ko diɲɛ ye na de don ale bɛ diɲɛ de fɛ ale ka ɲɛnɛmaya ye diɲɛ de ye a bɛ diɲɛ fɛ ka tɛmɛ e kan mɔgɔ min sigilen don nasi ni sɛbɛn ye k'a feere o bɛ diɲɛ fɛ ka tɛmɛ i kan baden e bɛ b'i ka mobili dagabana kɔnɔ ka b'i ka du ɲuman kɔnɔ ala ye nin hinɛba in bɛɛ d'i ma ala hinɛn'i la ala y'i bonya ala fonisereyara i ma ka t'i sigi dɔ ka karata kɔnɔ k'e nan'i mago dilan ka n'i mago lajɛ o fɛ e mɛ a ta hakiliw bɛ taa min hakili bɛ taa min o tuma dusukun voyagelen don wa han o dɛsɛbagatɔ e bɛ ameriki e bɛ faransi e bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a visa d'a ma a tɛ si mali kɔnɔ han e b'i to dugu de kɔnɔ k'i ka maɲumatɔ wari de ɲini ni neji kɔrɔ ni hiver jugumanba ninnu na han a waati dɔw la ni neji yɛrɛ tɛmɛni comme on appelle neji mana jigin han ni san y'a gosi dugukolo bɛ kɛ gilasi i taatɔ baara yɔrɔ la a caman kɛra ne yɛrɛ baba ɲamɛn na i n'a fɔ i taatɔ baara yɔrɔw la i bɛ bɔ ka bin i sen bɛ se ka hali kari i b'o maɲumatɔ ko kɛ ka soli ka wuli o kɛ k'o wari ta ka n'o di dɛsɛbagatɔ dɔ ma e bɛ jamana min kɔnɔ walahi n'i y'a visa ni e segira ka na mali la k'e tɛ se ka taa n'i y'a visa bila i ni karamɔgɔkɛ cɛ a b'a tufa i la ka taa n'a ye a ka d'a yɛrɛ ye fɛn duman ka d'a yɛrɛ ye e bɛ tugu o kɔ mun na mun dalilu kelen na ka se masa to yen fangatigi ala kɔrɔta masa min ko a ka jɔnw ma ko dugu tila fɛ a ye wuli a ye su jɔ ne ala ye ne bɛ na sankolo fɔlɔ la n ka jɔnw jɔnni ye jurumu kɛ n'a dansagora a ye yafa deli yafatigi fɛ n bi yafa jɔnni bɛ nafolo caman fɛ a y'a deli n fɛ n y'a dilan n kelen n b'a d'aw ma jɔnni bɛ den fɛ jɔnni bɛ si fɛ jɔnni bɛ kɛnɛya fɛ jɔnni bɛ hɛrɛ fɛ jɔnni bɛ lafiya fɛ wa jɔnni bɛ diɲɛ fɛ jɔnni bɛ alikiyama fɛ masa min b'a fɔ a ka jɔn ye ten jɔnni bɛ se ka hinɛ komi ala ko e k'i jɔ ale ala ka da la daw la fusamanti k'i k'i jɔ a ka da la da min nɔɔrɔlen don i jɔ fonisere ka da la masa min bɛ dimi a ka jɔn kɔrɔ k'i t'a deli walahi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka patɔrɔn deli n'an ye patɔrɔn deli an bɛ lafiya walahi n'an ye ala deli an bɛ lafiya wa n'an ye ala deli baro daminɛna ni min ye siriko saba ni kankɔrɔ merike n'an taara don min na ni diɲɛmɔgɔw y'u kɔ don an ma hinɛ masa b'an bisimila an y'a ɲini setigi ala fɛ an bɛ se ale alahu ka wele jaabili ma don min na o k'a sɔrɔ an ni alahu bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'an bɔ nidungɔ bolo ala k'an bɔ sitanɛw bolo ala k'an bɔsi ka bɔ danfɛn juguman bɛɛ lajɛlen bolo nin ye aw balimakɛ ka bi juma baro ye ne ni aw k'an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin fɛn na fɛn min kun bɛ ne ni e kan voyage tɛ ɲɛ valise labɛnnen kɔ lahara taga valise an k'o kɛ ala ɲɛ siran ye ala ɲɛ siranyɛ caman an k'o bila a kɔnɔ ni jɔn siranna ala ɲɛ walahi i bɛ tugu muhamadu ka sira jɛlen nɔfɛ sɔlɔlahu alehi wasalam n'i siranna ala ɲɛ filankafoya e t'a kɛ n'i siranna ala ɲɛ e tɛ taa dɔnnikɛla dɔ fɛ k'a k'i ka ko dogolen lajɛ k'a sɔrɔ ala dun ko e ma a y'a fɔ ne ye ko danfɛn tɛ ko dogolen dɔn k'a dɔnbaga ye ale ala ye n'i siranna ala ɲɛ walayi i b'i ba bonya i tɛ sɔn i ka dɔgɔyali ma ka se i ba ma kalo kɔnɔntɔn a sɛgɛn n'a tɔɔrɔ bɛ cogo di a b'i bange waati min na a bɛ saya ni balo cɛ n'i sirala ala ɲɛ n'i ye ala ɲɛ siranyɛ bila i ka valisi kɔnɔ walayi e t'i fa dɔgɔya ale de bɛ wuli ka taa ka soli ka wuli baara kɛ k'i denma lamɔ ka nafolo ɲini ka na n'a ye ka n'a di i ba ma i ba ka e lamɔ n'a ye n'i siranna ala ɲɛ walayi e t'i ka sinji tigɛ ne baden ala y'e ni min bɔ ɲɔgɔn na ala yɛrɛ ko ko nkalon y'ale ala tana ye a t'a fɛ ko mais ni balimaw kɛlɛla ko ni nkalon de bɛ se ka ko dilan k'i ka nkalon tigɛ ko ale ala b'a kɛ baraji ye k'a d'i ma n baden n'i ye ala ɲɛ siranyɛ ta walayi i t'i jɔnɲɔgɔn tɔɲa bari fɛn min bɛ digi e la e b'a dɔn k'o kan ka digi i jɔnɲɔgɔn na i bɛ ɲuman min kanu n'i yɛrɛ ye i b'a kanu n'i balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ne y'aw badenkɛ a n'aw denkɛ a n'aw ka funɛkɛ baba ɲamɛ kamara ka jumala foli se aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jumaw caya ala k'an ka bato kɛlenw minɛ ala k'an kunnadiya ala k'an laban ɲɛ ne bɛ dugawu k'aw ye eh ne badenw a ka funɛkɛ ma dafa hali bi dɛ hali bi finɛkɛ ma dafa dɛ belebeleba de bɛ n jɛ wa an b'o ɲini aw fɛ a ye dugawu sama an fana ma a ye dugawu da sama an ma an mago b'aw ka dugawu la diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka ne n'aw ni silamɛ bɛɛ ala k'an kunna diya ala k'an kanda ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh